an ka yaalayala ye an se banki besigi mɔgɔw ma an bɛna u ɲininka kɛnɛ in kan yan nɔ kun jumɛn de nana ni u ye kɛnɛ in kan yan sanni an ka s'o ma an bɛ baarakɛla yɛrɛ ɲininka a bɛ a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ani a bɛ pɔsi min na banki besigi la an dali média mɔgɔw aw ni su Euh, ne tɔgɔ ko alifuseni ibrahima kante donc besigi agence min dayɛlɛlen bɛ kucala o agence ɲɛmɔgɔ de ye ne ye awɔ n'ala sɔnna ma monsieur kante an b'a fɔ ko i nani kucala yan ko a diyara an ye ko besigi bisimila donc an bɛ foire min kɛnɛ kan an bɛ aw yɛrɛ ɲininka yalama foire in kɛnɛ kan kun jumɛn de nana ni aw ka banki ye kɛnɛ kan yan nɔ ee ɲininkali diyara n ye janni n ka o kuma jaabi fɔlɔ n bɛ fɛ ka foli lakurakuraya aw yɛrɛ ye aw ka cɛsiri la n'o ye ka wuli ka se kɛnɛ kan ka mɔgɔw ɲininka ka kow kɛ en live kuma lakalew tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ aw ɲɛna aw b'aw sigi dɔrɔn aw bɛ se ka o ta yɔrɔ wɛrɛ k'a lakale aw ka baara t'o ye aw ka baara caman fanba bɛɛ aw bɛ se mɔgɔw ma ka mɔgɔw ɲininka kow kɛra cogoya min na u k'a fɔ donc o b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ kunnafoniya jɛlen de la k'a di hadamadenw ma donc aw k'o baara taabolo ɲuman ye an b' o foli k'aw ye fɔlɔ ka tila k'aw encourager o kɔnɔna la k'a fɔ aw ɲɛna vraiment aw k'aw jija ka t'o sira kan parce que y'a ye diɲɛtigɛ la kunnafoni de fanga ka bon kunnafoni nafa de b'ale la a bɛ se ka tiɲɛnli kɛ cogo min na a bɛ se ka ɲali k'o cogo la donc an b'aw fo o baara la ka tila k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ sira min kan aw ka to nin sira kan nin de ye pɛresi ka baara ye kunnafoniya jɛlen k'a di mɔgɔw ma ka taa kow ta fo a sun kɔrɔ donc o foli kɔfɛ Ee, n bɛ fɛ ka kuma filanan min fɔ fana n bɛ fɛ k'a fɔ nin kɛnɛ kan n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ nin kɛnɛ bɛ komi i b'a fɔ ɲɛnajɛ kɛnɛ de don parce que mɔgɔ minnu bɛ art kɛ mɔgɔ minnu bɛ culture kɛ ale ni monde de finance mɔgɔw olu bɛɛ de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan mɛ anw bɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ yeelen kɔrɔ an bɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ an bɛ dɔnkili lamɛnw la an bɛ yɛlɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an b'an ka ciw fɔ ɲɔgɔn na mɛ an balima dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ so ni kungo cɛ u bɛ so ni kungo cɛ u bɛ saw cɛla u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ cɛla u bɛ gɛlɛya nasɔn bɛɛ kɔnɔna la mɛ u bɛ k'a kɛ jumɛn de kama pour que ka mali lakanda pour que anw minnu bɛ yan nɔ an bɛ se ka an bila nin condition nasɔn la ka nin ko ninnu kɛ donc vraiment bi ye occasion de ye ne bolo n'aw ka micro ye ka eh, foli lase u ma maliyɛndenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra sivili ye o i kɛra militɛri ye o i kɛra paramilitɛri ye o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'u kɛlen bɛ ka jɔ mali ni mɔgɔ jugu ni ɲɔgɔn cɛ ka mali lakanda pour que anw bɛ se ka nin kow n'a ɲɔgɔnnaw kɛ vraiment n ka foli b'u ye ka tila k'a f'u ɲɛna tuguni ko an bɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo parce que an t'u nɔfɛ ka u bɛ baara min na ka o baara k'u ye parce que olu de ka baara y'o ye olu de b'o dɔn olu de y'o kalan kɛ olu de y'o baara a ɲɛdɔn b'olu la mais anw t'a kɛnɛ kan mais an se ye dugawu minnu ye ani ko wɛrɛ minnu bɛ an se ye minnu ye vraiment an ko o bɛ k'o kɛ k'u accompagner pour que u bɛ se ka sanga sɔrɔ pour que hali bi jamana in bɛ se ka sumaya a bɛ hakili jigin fana eh, ne yɛrɛ teri dɔ bɛ yen nɔ vraiment de façon symbolique n bɛ fɛ k'ale tɔgɔ fɔ aw ka micro la n'o ye eh, Alou Traoré il est de la promotion 2010 de la garde nationale min dɔrɔn ni eh, Boulkessi attaque la ala y'a kɛ mɔgɔ jugu ninnu ye tiɲɛli min kɛ yen nɔ ale tanyana o kɔnɔna la vraiment mɔgɔ ɲuman ko b'an fɛ yen nɔ mais an b'a fɔ a ɲɛna a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bibi a bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a fɔ a ɲɛna k'a kun kɔrɔtalen k'a da parce que k'a sara fasoko de la olu de y'u ni di pour que bi an ka nin hɛrɛ in ye nin lafiya in ye donc ale n'a ɲɔgɔnna camanw parce que mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu tanyana an ka fɛn interview dɔ in na n da sera a kuma ma donc k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna an'u somɔgɔw ɲɛna ani u limanaw ɲɛna k'a fɔ ko vraiment an bɛ dugawu k'u ye mɔgɔ minnu tanyana mali ko in na ala ka u dayɔrɔ sumaya ala k'u sara kɛ arijinɛ ye u ye ni min di ka mali kisi ala k'o k'u ye arijinɛ la k'o kɛ arijinɛ sara ye u denw minnu bɛ yen nɔ an'u bangebaga minnu bɛ yen nɔ ka f'u ɲɛna ko u ka waso ni u denw ye parce que u ye ko min kɛ a tɛ se ka tɛmɛ nin kan sacrifice dan de ye k'i ni di i ka jamana ka kisi sacrifice foyi tɛ yen min bɛ se ka tɛmɛ o kan donc anw fana permettre an fana ka to nin condition kɔnɔna la mais komi ninnu don turuturu de don ni ala an tɛ duwawu kɛ ala ka a se o niveau ma mais si il faut anw fana ka taa anw fana bɛ taa kɛnɛ kan parce que fasoden y'o de ye fasoden kɔni il faut être prêt à servir à i k'i ka jamana kunmabɔ vraiment o kuma tun bɛ n bolo k'o fɔ tuguni ka segin o kan parce que fɛn min don c'est important bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye dɔw ye ka da ka sunɔgɔ n'i ye dɔw ye ka ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ mɔgɔ dɔw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ hali bi i y'a faamuya bon mɔgɔ min b'o kɛnɛ kan o y'an ka o y'an ka fini tabagaw ye ale ni siwiliw yɛrɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a la donc mɔgɔ o mɔgɔ b'o ko ninnu kɔnɔna la vraiment an bɛ foli k'u ye an b'an profiter aw ka antenne fɛ ka o foli kɛ vraiment ka f'u ɲɛna ko an bɛ dugawu kɛ et puis on les souhaite bon courage u ka ko in minɛ u bolo u ka a minɛ ni u ka dɔn ko mɔgɔw b'u kɔ u jigila kana misɛnya an jamanadenw b'u kɔ donc o kuma kɔfɛ euh, fekab kɛnɛ kan anw nali tɛ kuma janba ye o fɛn min don dɔrɔn a fɔra ko brassage artistique et culturel brassage kɔrɔ ye min hadamadenw ka don ɲɔgɔn kan hadamadenw ka bɔ ɲɔgɔn kan banki bɛ dayɛlɛ de pour que ka mɔgɔw mago ɲa mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ fila mɔgɔ kɛmɛ saba fo stand bɛ bi y a plus de 200 stand mɔgɔw b'a bɛɛ kɔnɔ u bɛɛ dɔnni u bɛ dɔnni sira de kɛ dɔw bɛ jagoko de ɲɛdɔn dɔw bɛ ka fɛnw ta k'u bayɛlɛma dɔw bɛ yen nɔ u bɛ minɛnw ta ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye k'a feere bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la yan nɔ donc o kɛnɛ anw nali o kɛnɛ kan o wajibi de anw bolo parce que anw b'a anw yɛrɛ senti concerné de très près i y'a faamuya et puis an nakun ye BSIC tɔgɔ ye BSIC n'o ye banki banki min dayɛlɛna ka jamana o jamana bɛ yen nɔ ni eh, sahara b'o o duguw la banque sahélo saharienne pour l'investissement et le commerce maintenant o o o jamana ninnu k'olu bɛɛ don ɲɔgɔn na banki in dayɛlɛn'o kama donc bi bi in na an bɛ dugu tan ani dugu wolonwula de la donc n'i y'o jateminɛ anw yɛrɛ ka ko bɛɛ ye don ɲɔgɔn na de bon maintenant mali yɛrɛ kɔnɔ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ don ɲɔgɔn na ee, latɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ y'an anw ka kɛnɛ de ye anw tɛ se ka to o kɛnɛ kɔfɛla la donc vraiment o de bɛ an ka bi ee, an ka se nin kɛnɛ kan o de b'a a kuma fɔ an bɛna banki BSIC tɔgɔ la mais en même temps an bɛ kuma kibaruya min fana di a kibaruyaw bɛ mali banki bɛɛ de dɛmɛ a bɛ mali banki bɛɛ yɛrɛ dɛmɛ et puis a bɛ clientw bila u k'u hakili lafiya fana k'a dɔn k'a fɔ ko a anw anw anw anw bɛ kɛnɛ mun kan bien vrai que banki tɛ feere kɛ yan tɛ feere kɛ kɛnɛ anw bolo parce que anw tɛ feere kɛ yan nɔ mais le fait que an ka bankiw ka na anw nɔfɛ nin kɛnɛ kan a bɛ jagokɛlaw ani dɔnnikɛlaw a b'u jigi sigi parce que n'i y'i ka banki ye nin kɛnɛ kan vraiment a bɛ mɔgɔ jigi sigi o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ i nɔfɛ i mana kɛ ko o ko la i m'a faamuya ale bɛ to o ko de sira de fɛ donc vraiment an bɛ yan nɔ BSIC tɔgɔ la mais an bɛ yan mali banki bɛɛ lajɛlen fana de tɔgɔ la i y'a faamuya donc o de y'an se yan nɔ nin kɛnɛ kan k'a yira c'est beaucoup plus dans l'idée de proximité k'a yira ko agence yɛrɛ dayɛlɛn kun y'o de ye agence a bɛ fɔ olu ma agence de proximité c'est à dire que client bɛ yɔrɔ mun na a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka se ka kunnafoniya sɔrɔ a ka banki kan a ka se ka don a ka banki kɔnɔ banki yɛrɛ dabɔ kun ye o agence ninnu dabɔ kun y'o de donc i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛna nin festival kan fo ka taa fo u taara peut-être i b'a ye u tɛ don Kucala dugu yɛrɛ kɔnɔna la u bɛn'u ka ciw ɲɛnabɔ après n'u wulila u b'u ka mobiliw ta u bɛ segin ka t'u ta yɔrɔ la bon maintenant ni banki nana olu sɔrɔ o kɛnɛ kan vraiment je pense que c'est un succès aussi euh, pour le président du festival n'o ye Adama Konate ye ale ale fana ka dynamisme a n'a ka mɔgɔ ɲɛnamaya o de y'a to anw fana sera nin kɛnɛ kan pour que ka assister ale ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ka festival la k'olu bɛɛ lajɛlen assister i m'a ye komi na anw yɛrɛ nana bɛn n'a ye an balimamuso dɔ nana kɔnti dayɛlɛ la a ko a bɛ ka kɔnti dayɛlɛ a denw ye hmm. yala mɔgɔ minnu bɛna kɔnti dayɛlɛ yan nɔ diferansi dɔ bɛ yen o kɔnti dayɛlɛ ni banki yɛrɛ kɔnɔna cɛ wa ayi diferansi foyi t'a ni banki ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ diferansi fitinin kelen min bɛ yen nɔ kɛsi de t'an bolo yan nɔ opération de caisse tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan yan nɔ mais service fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o ye compte dayɛlɛnw ye n'o ye information wɛrɛw ye i b'a fɔ opération de transfert ninnu kunnafoniya min bɛ se ka sɔrɔ ani kunnafoniya fɛn fɛn bɛ banki yɛrɛ kan i y'a faamuya BSIC dɔrɔn tɛ mali bankiw kan de façon générale an bɛ se ka dɔɔni fɔ a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw ye donc c'est beaucoup plus en conseil et en orientation i y'a faamuya maintenant ɛɛ ale nana compte dayɛlɛ documentw b'an bolo yan a bɛ papiyew bɛɛ lajɛlen signer yan nɔ donc maintenant après il y a un dispositif dɔ b'an bolo yan nɔ aussitôt olu bɛ segin ni papiye ninnu ye banque la komi banque yɔrɔ man jan yan na kosɛbɛ olu bɛ taa u bɛ taa papiye ninnu di yen nɔ et en cinq minutes le compte il est ouvert et en ce moment an bɛ euh, opération di euh, a tigi yɛrɛ ma a bɛ fɛ ka wari min bila compte kɔnɔ a ka se ka se banque la pour que k'o dépôt kɛ banki kɔnɔna la i m'a ye o de don diferansi ye mun ye dɔrɔn opération de kɛsiw de tɛ kɛ sur place ici i y'a faamuya an bɛ se ka kunnafoniya de di kɔnti papiyew bɛ dayɛlɛ mais na kurusi bɛ an ye dispositif bila olu bila en place papiyew bɛ boli ka segin ka taa banki la ka taa ka kɔnti dayɛlɛ en ce moment ka na numéro de compte ni papiye bɛɛ di a tigilamɔgɔ ma i m'a ye an ye kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen munumunu k'a ban an ma banki wɛrɛ ye foyi fo bi baara daminɛna kunu bi ye a tile filanan ye donc banki tɔw ma yan sɔrɔ aw nana mun de ye eh, aw bila ka na kɛnɛ in kan yan nɔ k'a sɔrɔ banki tɔw tɛ yan nɔ wala ni mɔgɔ min y'a jate minɛ komi an balimamuso y'a fɔ cogoya min min nana kɔnti dayɛlɛ a denw ye eh, depuis 2019 eh, juin 2019 ni ala ye BSIC ɲɛmɔgɔya kalifa ne la an ye baara caman de bila an place pour que ka mɔgɔw labɔ a kalama k'a fɔ ko banki tɛ yɔrɔ ye banki baarakɛla tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kan k'a yɛrɛ bonya mɔgɔw ma banki baarakɛla tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw sanfɛ banki baarakɛla ye ciden de don parce que i y'a mɛn i ɲɔgɔn banki baarakɛla tɛ mɔgɔ de donni kan ka taa kɔnti dayɛlɛ mɔgɔ de y'a ka wari bila i ka banki kɔnɔna la donc o mentalité min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ don banki kɔnɔ f'u kɔnɔ bɛ mɔ u bɛ siran parce que i b'a ye i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ veste ni fɛnw de bɛ mɔgɔw la yen nɔ donc veste ni fɛnw bɛ mɔgɔw la olu yɛrɛ bolo o veste ninnu kosɔn olu yɛrɛ y'u yɛrɛ bila mɔgɔw sanfɛ dɔw bɛ yen nɔ hali kumakan duman gansan fɔli hadamadenw ye o bɛɛ ye problème y'u bolo u bɛ kumakan kolon fɔ mɔgɔw ɲɛna u tɛ prise en charge ɲuman kɛ mɔgɔw la de façon générale ɲumanw bɛ yen nɔ mais de façon générale mɔgɔw bɛ siran banki ka taa banki surtout n'a sɔrɔ seba t'i ye ka se degeli la mɔgɔw bɛ siran banki banki baarakɛlaw ɲɛ parce que u b'a fɔ ko aa ni n taara sisan u bɛna u bɛna kuma dɔ fɔ n ma ou bien kuma jɛngɛn jɛngɛnnenw bɛ fɔ mɔgɔw ma a ka ca bon o o jateminɛ ninnu de kosɔn an bɛ ka yɛlɛma wɛrɛ de don banki taabolo la c'est que n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u ye kɔnti dayɛlɛ banki la u yɛrɛ ma na n'u yɛrɛ banki kɔnɔna la an de ser'u ma ka taa f'u sigiyɔrɔ la ka taa kɔnti dayɛlɛ u ye u sigiyɔrɔ la ka tila ka segin ka taa u ka papiye fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ banki kan ani kunnafoniyaw fɛn fɛn bɛ banki kan an de bɛ se hadamadenw ma ka taa ɲɛfɔ hadamadenw ɲɛna donc eh, waati o waati bɛ yen nɔ n'i mago bɛ i ka eh, eh, kunnafoniya la telefɔni na k'a fɔ ko an b'a fɔ ko ni 20 heures sera ou bien 21 heures sera ou bien 19 heures sera anw ye banki baarakɛla min ye banki dayɛlɛ datugula an tɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ an t'olu kɛ donc je pense que toujours an y'o o o o o service o o o innovation o c'est à dire que o taabolo minnu bɛ yen nɔ n'o o portera par moi même ale ni n ka équipe bɛɛ lajɛlen ye n dɛmɛ ka a vision porter de très loin donc o o o continuité kelen in de y'a to bi anw bɛ yan nɔ.

y'a faamuya donc ala yɛrɛ y'a kɛ vraiment an ka message bɛ ka faamuya kucalakaw caman bɛ yen nɔ minnu ye ko in faamuya y'a faamuya k'a fɔ ko vraiment seko tɛ anw ta ye mɔgɔ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo n'i nana BSIC kɔnɔ fantan fara faama kan an bɛ bɛɛ de bonya an bɛ bɛɛ de dama ka kan o même service an tɛ mɔgɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na hali ni e ye an bɛ exemple kelen d'i ma mɔgɔw bɛ hali n'i ye i bɛ baara la mɔgɔ de bolo hali i sara ka kɛ waa wɔɔrɔ ɲɔgɔn na ou bien waa seegin i ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ a ko ko a wari dɔ bɛ ne bolo a maralen bɛ n bolo ne bɛ fɛ ka taa bila banki la donc mais vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ taa banki mun na i bɛ taa sɔrɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko aa ne kɔni bɛ BSIC mɔgɔw dɔn ɛɛ olu ka ko ka fisa kosɛbɛ parce que vraiment an bɛ mɔgɔ caman y'u bolo an b'a ye u bɛ mɔgɔw traiter cogoya min na i bɛ se ka o yɔrɔ bɛɛ o tigi bɛ se ka telefɔni ta o yɔrɔ bɛɛ ka telefɔni b'a kunna ka anw wele a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kucala ani kucala dafɛ dugu la k'a fɔ ko wari min b'a bolo ani an b'a dɔn a sara ye waa wɔɔrɔ de ye par mois o t'anw bali k'anw tɛ taa nɔfɛ an bɛ wuli ka taa nɔfɛ wari min b'a bolo so kɔnɔna la an b'o o lakanda an bɛ tila ka banki fana lase ale ma donc i b'a ye ale fana bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ o mɔgɔ b'ale nɔfɛla yɔrɔ la n'olu fana bɛ yen n'u b'u ka wariw mara u yɛrɛ ka so kɔnɔna la n'u bɛ siran k'a fɔ ko banki t'olu jate parce que banki b'a fɔ de a bɛ fɛntigiw de fɛ o bɛ kɛ sababu ye k'olu bɛɛ ja gɛlɛya banki la donc an bɛ ka baara min yɛrɛ kɛ n'i y'a jateminɛ a baara o finish a nafa tɛ se BSIC dɔrɔn ma a nafa bɛ se banki baarakɛla bɛɛ ma parce que a bɛ mɔgɔw ka faamuyali cogo ka ɲɛsin banki ma a b'a a b'a faamuyali a b'a falen i y'a faamuya a b'a falen donc n'o falenna o nafa de ka bon anw bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya parce que wari min maralen bɛ sokɔnɔna la wari marayɔrɔ tɛ sokɔnɔna ye wari bɛɛ bila yɔrɔ ye banki kɔnɔna de donc an fana b'a minɛ n'an ye mun minɛ minnu kɛcogo man ɲi an b'a ci an bɛ taa di BCEAO mɔgɔw ma donc BCEAO mɔgɔw b'a lajɛ mun kan ka bɔ tuguni bɛ mun man ka bɔ tuguni u b'o minɛ k'o to yen nɔ u b'a dɔn fana wari hakɛ min bɛ mɔgɔw bolo kɛnɛ ma n'u bɛ ka wari min dun o bɛɛ de bɛ o dɔn en fonction wari min bɛ minɛ mɔgɔw bolo ka n'a ye banki kɔnɔna la bon yɔrɔ n'i y'a jateminɛ n'i ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ wari b'u bolo a maralen b'u bolo sokɔnɔna la u tɛ na n'a ye bankiw kɔnɔ banki eh, sɔrɔ sɔrɔ jate ka gɛlɛn o la donc i y'a faamuya vraiment an an nakun ye mun ye c'est toujours an ye yɛlɛma min ta faamuyali mɔgɔw ka faamuyali to ka mɔgɔw ja gɛlɛya banki ye ka tila ka mɔgɔw parce que mɔgɔ min bɛ wari ɲini waa kelen waa fila waa saba waa naani waa duuru waa tan waa mugan fo waa bi saba waa bi naani o bɛna n'o ye ka n'i sigilen sɔrɔ i ka yɔrɔ la i nana masumalen sɔrɔ k'a bɛna bila i fɛ yen nɔ yɔrɔ ko ni o bonya o ni o tigi ni foyi man kan ni bonya ni karama tɛ i y'a faamu donc o o o faamuyali an bɛ k'o de yɛlɛma don an ka mali yɛrɛ banki yɛrɛ faamuyali la fan bɛɛ en même temps k'a daminɛ surtout BSIC yɛrɛ kɔnɔna la ya donc o continuité in o taabolo min b'an bolo n'an y'a daminɛ depuis ne ye yan ɲɛmɔgɔya ta n'o kɛra 2019 juin 2019 o taabolo kelen de y'a to bi y'a jateminɛ k'a fɔ banki foyi tɛ nin kɛnɛ kan n'anw BSIC tɛ i y'a faamuya mais an bɛ kunnafoniya min di an t'a di BSIC dɔrɔn kama an b'a di pour que mali banki fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka lafiya sɔrɔ a la i y'a faamuya donc o b'a to ni mɔgɔw y'anw ta faamuya ni mɔgɔw ja gɛlɛyala anw ye n'u ye banki ye yɔrɔ wɛrɛ u bɛ taa yen nɔ u b'a fɔ ko aa ko peut-être a bɛ se ka kɛ BSIC mɔgɔw b'a kɛ cogoya min na ninnu fana b'a kɛ ten nɔ de mais ni mɔgɔ min y'a tiɲɛ i yɛrɛ ma ni mɔgɔ taara ka ja gɛlɛya a sera i ma n'i tilala ka taa tiɲɛ i yɛrɛ ma ka taa ka taa ko wɛrɛw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ alors que anw ka baara de ye anw kan ka bila olu de sago la anw bɛ kiliyanw de sago la ni kiliyan tɛ yen nɔ banki tɛ exister an bɛ kiliyanw de sago la kiliyanw bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ u ka dusumakasi u b'a fɔ cogoya min ka d'u ye u b'a manifester cogoya min ka d'u ye anw kan ka kɛ mɔgɔw de ye k'u ladon k'u lasabali k'u lafaamuya ka sɔrɔ tɔɔrɔ fan si ma s'u ma voilà donc o faamuyali kelen in de y'a to bi anw bɛ nin kɛnɛ kan ka information di mɔgɔw ma k'a lajɛ minnu fana bɛ se ka compte dayɛlɛ k'u ka compte dayɛlɛ minnu bɛ fɛ ka kɛ n'u ye feere kɛ u bɛ fɛ ka wari bila banki kɔnɔ i y'a faamuya dispositif b'an bolo anw yɛrɛ tɛ an bolo don mɔgɔw ka wari kɔrɔ parce que kɛsi t'an bolo yan nɔ mais an bɛ dispositif b'an permettre u ka don anw yɛrɛ ka bolimafɛnw kɔnɔ ka taa an ka banki la u bɛ to ka wariw bila yen nɔ an bɛ tila ka segin ka na k'u bila festival kɛnɛ kan ya o dispositif b'an bolo sur place ici vraiment yɔrɔ o kɔni o ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko vraiment banki banque de proximité de don banki mun bɛ yen nɔ n'a bɛ jɔrɔ kiliyanw na n'a bɛ jɔrɔ malidenw na n'a bɛ jɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin festival kɛnɛ kan n'a bɛ jɔrɔ olu la o banki de anw ye. n'i ye dugu kɔnɔ yɛrɛ lajɛ sisan i b'a sɔrɔ la banki ka ca kucala yan i bɛ bolokɔniden tan bɛɛ kuru a da la eh, mɛ n'i ye tanuni mɛn bankiw la i bɛ BSIC de tanuni mɛn kosɛbɛ yalama eh, sababu jumɛn de bɛ na ni BSIC yɛrɛ tanuni ye banki tɔw cɛla kucala yan nɔ N ye kuma f'i ɲɛna cogo min na o kelen ne don quoi adamadenya dɔrɔn ne don adamadenya dɔrɔn ne don mɔgɔw k'a faamuya c'est vrai que euh, bankiw ye institution mun ye n'i y'a jateminɛ a sariya ninnu caman bɛ bɔ tubabuw de fɛ yen nɔ tubabuw ka fɛn nalen don hali n'a sɔrɔ a tun bɛ farafinna mɛ a tun bɛ farafinna cogoya wɛrɛ la min ni nin cogoya in tɛ kelen mɛ k'a moderniser tan nɔ ka a kow labɛn tan nɔ ka tila ka fini doncogo ni fɛnw fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye tubabuw ka taabolo ye bon ni mɔgɔw ye u yɛrɛ y'o ko ninnu kɔnɔna la a dɔw la

u b'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara taabolo min kɛ kucalakaw ye baara taabolo in faamuya e kɛ kumaw bɛ ka don mɔgɔw tulo la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ lafiya ɲini banki ko la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ mɔgɔw bɛ na BSIC kɔnɔna la parce que i b'a ye banki dɔw bɛ yen nɔ ee, n'i nana hali piyɛsi bɛ piyɛsi la n'olu t'i bolo u t'a ɲini k'i faamuya u bɛ se k'a fɔ ko i taa nin ɲini ka na n'a ye ni nin tɛ kɔnti tɛ se ka dayɛlɛ mɛ anw to o tɛ bɔ anw da kiliyanw fɛ yen nɔ an bɛ disposition bɛɛ de kɛ pour que ka se ka client ka banki procédure ye min ye k'o respecter en même temps ka se ka client bila a ka hakɛ kɔnɔ a mago bɛ se ka ɲa cogoya min na i bɛ k'a faamu donc o mankutu o o o y'o kɛ mɔgɔ kelen parce que mɔgɔw b'a fɔ cogoya min na ee ko kɛ koɲuman o yɛrɛ gansan ye feerefɛn ye n'i ye ko kɛ ka ɲa ee ɛɛ n'u b'a fɔ o de ma ko kumakan kumakan mɔgɔ kelen n'i ye ko k'a ye n'a satisifera a tɛ se ka to a kɔnɔ a bɛ bɔ de a b'a fɔ ko aa k'ale ye ko dɔ ye bi k'ale dabali banna dɛ k'ale taara BSIC kɔnɔna la k'ale n'a ka fini nɔgɔlen ale n'a ka taabolo ni a n'a ka warinin waa saba ou bien waa naani ale nana o ta mɛ BSIC mɔgɔw ye bonya dɔ ta k'ale sɛgɛrɛ a kɛ ale yɛrɛ kɔnɔ ko BSIC mɔgɔw b'ale dɔn ou bien u ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la ale la mun tɛ mun y'ale dabali ban donc o mɔgɔw de b'o fɔ an ɲɛna mɔgɔ min b'o fɔ an ɲɛna o de ka ca fo ka dama tɛmɛ parce que an y'a faamuya k'a fɔ anw sigikun y'olu de ye ne yɛrɛ tɛ kucalaka ne bɔra bamakɔ de ka na yan nɔ ne ye n ka denbaya fanba to bamakɔ ka na ka na baara de kama donc i tɛ se ka na mɔgɔw kama i sigikun ye mɔgɔ min kama ye ka bɔ bamakɔ ni yan cɛ à peu près 400 kilomètres ka tila ka na k'i bɛ tila ka na k'i bɛ olu olu olu olu kɛ k'i t'olu jate k'i t'olu ka kow ɲɛnɛbɔ u sago la donc an tɛ se k'o faamuya donc vraiment o de b'a to bi ee, an ka baara an yɛrɛ y'a dɔn an wasara ko la walayi an wasara ko la mais hali bi vraiment ee, ko wɛrɛw bɛ yen nɔ tuguni mais pour que mɔgɔw ka a dɔn k'a fɔ ko kuma in ko nin tɛ ee, media kuma ye nin tɛ k'a fɔ k'an bɛ ka publicité kɛ BSIC de ye mais nin ye mun ye c'est à dire que tiɲɛ de don tiɲɛ mun fana don a bɛ se ka a bɛ se ka constater sur le terrain bɛɛ bɛ se k'a remarquer mɔgɔ mɔgɔ y'i diya ni i donna ka don hali BSIC kɔnɔ ko siɲɛ kelen ka taa MoneyGram kɛ ou bien ka taa Wari kɛ ou bien ka taa Ria kɛ ou bien ka t'i ka facture sara ji ou bien courant ale ni compte bɛ mɔgɔ min bolo n'u bɛ n'u ka sara ta anw fɛ yen nɔ BSIC kɔnɔna la Kucala kɔnɔna la n'o ɲɛmɔgɔya bɛ ne ni n ka mɔgɔw bolo ale ni n ka sɛfu bɛɛ lajɛlen baara in tɛ ne kelen ka baara ye baara in ye ne ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ de ye k'a daminɛ i ni mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kuma banki kɔnɔ n'o bɛ ne ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ de ye k'a daminɛ i ni mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kuma banki kɔnɔ n'o bɛ i minɛ k'i fouiller ka i température ni fɛnw ta fo ka taa fo i ni mɔgɔ laban b'i ka ci ɲɛnabɔ bɛɛ de don ka fara ɲɔgɔn kan vraiment ka kiliyanw bila lafiya dan de kɔnɔna la pour que u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ye ko ja ko mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ mali kɔnɔ minnu bɛ se k'u ka baara dɔn ka tila k'a kanu ka tila ka mɔgɔw lafiya ka se degré la parce que n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna ee mɔgɔw bɛ tilen k'u u plaigner k'a fɔ ko jamana bɛ tan jamana bɛ tan jamana kɛcogo kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛw tɛ ko an maliyɛn damaw de don an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kan toujours i bɛ mɔgɔw ye u bɛ exemple ta dugu dɔ kan ko a ni n taara Côte d'Ivoire ou bien ni n taara France ou bien ni n taara yan fɛ a bɛ tan a bɛ tan mais et pourtant pourquoi mɔgɔw tɛ exemple ta anw yɛrɛ kan k'a fɔ ko n'i nana Mali kɔnɔ ko nin ko in ni nin ko in bɛ k'i ye donc action ninnu bɛɛ de kan ka i bɛɛ jɔyɔrɔ i bɛ arajola baara de kɛ i bɛ pɛrɛsi de kɛ i bɛ dabilennin de feere i bɛ jinibere de feere i bɛ sogo de feere i ye gouvernement baarakɛla de i bɛ baara kɛ préfecture la i bɛ baara kɛ gouvernorat la i bɛ baara kɛ santé la i bɛ baara kɛ impôt la i bɛ baara kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na pour que jamana ka taa ɲɛ bɛɛ de kan k'i cɛsiri i bilala mun na i bɛ sara fɛn min kama ni i yɛrɛ y'i i ɲinɛna ka n'i ka papiyew déposer u k'i ta kalo o kalo i bɛ sara kama bɛɛ de kan k'i cɛsiri k'i ta in kɛ f'a dan f'i yɛrɛ ka segin so i yɛrɛ ka dɔn ko a vraiment ne yɛrɛ bɛ baara min na walayi ne yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ni i conscience cɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka mun kɛ n'a sɔrɔ a ka ɲi ou bien n'a man ɲi donc bɛɛ de mana o baara in kɛ ni cɛsiri ye wotoro pusela k'a ka wotoro puse nɔrɔmali la ji feerela k'a ka ji feere nɔrɔmali la ainsi de suite quoi mali bɛɛ couche bɛɛ i b'a ye ko ninnu bɛ yɛlɛma hadamadenw bɛɛ bɛ se ka lafiya donc i mana taa diɲɛ ko o ko la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de bɛ yen nɔ u dévouélen don u ka baara kama u b'a dɔn u nakun ye mun ye donc i b'a ye sisan sisan problème fɛn fɛn bɛ mɔgɔw da la n'i taara i b'a fɔ ko a ne ka n ka eh, so titre fon eh, titre foncier bɔ sini ne ka kan ka taa n den ka wolosɛbɛn dilan meri la ne mago bɛ n ka certificat de résidence la n mago bɛ n ka casier judiciaire la i b'a ye a problème mana mɔgɔ sɔrɔ i t'i da ka miiri n'a ye bilen parce que i b'a dɔn i mana taa yɔrɔ fɛn o fɛn na i bɛ taa maliyɛn denw de sɔrɔ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ u b'a dɔn u takun ye mun ye u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ yen nɔ usagew de kama u bɛ yen nɔ clients de kama u bɛ yen nɔ patients de kama donc ni bɛɛ y'i ta in kɛ dɛ o bɛɛ kɛli in dɛ o de b'a to jamanadenw bɛ lafiya parce que kɛli tɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw dɔrɔn mɔgɔw très souvent mɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔw de accuser ɲɛmɔgɔ ko tɛ o a kan ka daminɛ bɛɛ de ka baara la bɛɛ de kan k'i ta kɛ ka ɲa ni bɛɛ y'i ta kɛ ka ɲa i b'a ye san ko in bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya i b'a ye mɔgɔw bɛ kɔntan mɔgɔw bɛ wasa et puis a bɛ jamana bila ka taa ɲɛ parce que ni bɛɛ y'i ta kɛ ka ɲa a laban ye tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamana ɲɛtaga tɛ i y'a faamuya bi anw nali ni sisan cɛ an ye mɔgɔ minnu don banki la n'u tun tɛ banki baaraw ɲɛdɔn n'u tun tɛ hali compte ko kalama a ka ca ni mɔgɔ ba fila ye de 2009 à aujourd'hui a ka ca ni mɔgɔ ba fila ye mais ni baara kanu kun tɛ n'an kun y'an sɔn ka an wuli k'an cɛsiri ka anw sigi an ka biro kɔnɔ ni mɔgɔ min sera an ma an b'o mɔgɔ ɲɛnabɔ ni don min na an kɔntannen don an bɛ kumakan duman f'i ɲɛna n'an kɔntannen tɛ don min na an bɛ kumakan jugu f'i ɲɛna san b'a sɔrɔ olu mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ dɔw ka wari tiɲɛna i bɛ t'a sɔrɔ dɔw ye kasara sɔrɔ ka wari la dɔw nana an y'u magow dilan an ye sera ka juruko dun ɲɛnabɔ dɔw ye donc o bɛɛ de bɛ jamana développer parce que i y'olu mɔgɔ min kisi gɛrɛgɛrɛ ma i y'olu min kisi kasara kasara ka bin u kan donc o bɛɛ de kɛra o bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔrɔta ka jamanadenw lafiya parce que i y'a mɛn jamana jamana ye mɔgɔw de ni mɔgɔw lafiyara c'est que jamana yɛrɛ de bɛ lafiya i y'a faamu donc mais foyi ma s'anw ma baara ko heure t'anw fɛ yen nɔ bi e yɛrɛ ɲɛ b'a la il est 20 heures de bɛ yen nɔ 20 heures 10 minutes de bɛ yen nɔ depuis sɔgɔma anw bɛ yan nɔ fo 20 heures donc o bɛɛ bɛ baara kanu de yira donc tant que ni mɔgɔw bɛ to activité la foire kɔnɔna la i b'a ye ne bɛ to yan nɔ fo ka taa fo mun ni mɔgɔw sen suma tuma an bɛ sɔrɔ ka bɔ o waati donc o baara ale mɔgɔw b'a fɔ cogo min na baarakɛbaliya o de bɛ se ka o de bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ parce que n'i tɛ baara kɛ i bɛ kɔli n'i kɔlila i bɛ se ka taa sonyali kɛ n'i kɔlila i bɛ se ka taa don dajugu fɛ o dajugu in de bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka sɔrɔ ou bien i bɛ kojugu sɔrɔ yen mais baara kɔni o ale tɛ foyi kɛ mɔgɔ la ale bɛ hadamaden kɔrɔta de a tɛ se ka hadamaden lajigin donc i bɛ baara kɛ depuis sɔgɔma 8 heures du matin ou bien depuis sɔgɔma 7 heures fo o sufɛla une heure du matin mais il suffit que i ka t'i da pendant heure fila ou bien heure saba a bɛ k'i b'a fɔ ko depuis ala k'i da i ma deli ka tɔɔrɔ ye ɲɛ la mais a sɔgɔmada fɛla f'a sufɛla i bɛ taa sɔrɔ i ye mɔgɔ caman mago dilan donc o de bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ de son côté i bɛ diɲɛ ko o ko la ko kana kɛ koba dɔrɔn ye i bɛ diɲɛ ko o ko la i kɛra balontanna ye o i kɛra dɔnkilidala ye o i kɛra pɛrɛsi ye o i kɛra jɛgɛ feerela ye o i kɛra ji feerela ye o i kɛra diɲɛ baarakɛla o baarakɛla ye mali kɔnɔ

i bɛ mɔgɔ mun kama yen nɔ n'u ser'i ma ni diɲɛ ko ko ye i ka k'u tɔbɔtɔ k'u ladon u mago bɛ ci min na u mago ka ɲɛnabɔ n'o de kɛra jamana bɛ taa ɲɛfɛ voilà donc vraiment o, o logique in de b'a to hali bi kucalakaw alhamdulilayi rabilalamina u ye anw tanu bi an bɛ don min na ko bi an tanunen don i m'a faamuya ee fɛn mun don fɛn ɲuman o tɛ kuma o tɛ o tɛ n bɔgɔra n somɔgɔw o ma se kuma kuma lakalela k'o kɛnɛ kan ko de c'est quelque chose qui est réel i y'a faamuya donc vraiment o o de don quoi. Eh, ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye an bɛ ɲininkali min k'i la tuguni yala maa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na kɔnti dayɛlɛ eh, besigi la yan nɔ i kan ka na ni mun ni mun de ye ka na kɔnti dayɛlɛ yan n'a musaka ɲininkali in diyara n ye fo ka dama tɛmɛ vraiment eh, n bɛ a ka foli ye ma c'est à dire que ni aw bɛ ka baara min kɛ nin dan tɛ nin na quoi c'est à dire que mɔgɔw ka kumakan mɔgɔw ŋaniya mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ c'est à dire que k'a kuma ta k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma ka sɔrɔ censure t'a la tigɛli t'a la k'a fɔ k'a b'a woloma nin yɔrɔ kan ka fɔ nin yɔrɔ man ka fɔ o tɛ yen nɔ ka bɛɛ bila i ka poropo i bɛ kuma min fɔ a poropo b'i yɛrɛ de angaze donc n'i ye kuma kolon fɔ ou bien n'i ye nkalon tigɛ ni i ni mun ka kan mɔgɔw bɛn'o jaabi d'i ma donc o ye c'est à dire que c'est le média pur quoi o ye média pur de ye c'est à dire que k'a ta kɛnɛkɛnɛ k'a di mɔgɔw ma vraiment n b'o foli fɔ aw ɲɛna tuguni quoi parce que c'est vraiment important que aw ka jamanadenw ladon ɲɔgɔn kɔnɔ mɔgɔw ka se k'u hakililaw falen ɲɔgɔn bolo e ma hali wajulikɛlaw ka baara ye wajulikɛlaw bɛ segin kuma kelen kan u bɛ se k'a fɔ ko siɲɛ kɛmɛ n'u ye wajuli kɛnɛ sigi kuma u bɛ segin kuma in kan seginni tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw m'a mɛn o mɛ seginni ye hakililajigi de ye donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'a bɔ a kɔnɔ donc aw de bɛ k'o baara kɛ nin a bɛ komi aw ye wajulikɛlaw de ye parce que aw tɛ se bɛɛ fana ma o aw bɛ se mɔgɔ minnu ma aw b'a dɔn aw bɛ se mɔgɔ minnu ma i y'a faamu donc o kunnafoniya in jɛli ale ni ka jamanadenw lafaamuya vraiment toujours ka aw fo o la tuguni mɛ n'i ye kuma min fɔ n'o ye kɔnti dayɛlɛ ye kɔnti nasɔn ka ca kɔntiw bɛ yen nɔ antɛpiriziw bɛ yen nɔ kɔnti sosiyetiw bɛ yen nɔ kɔnti ong bɛ yen nɔ i y'a faamu kɔntiw fana bɛ yen mun bɛ dayɛlɛ patikilew ye patikile fana ye patikile nasɔn fila ye patikile bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ baara la kalo kalo n'a bɛ sara a bɛ f'o ma ko salariye patikile salariye mɔgɔ dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ patikile don mɛ a tɛ sara a yɛrɛ bɛ baara k'a yɛrɛ donc nin kɔnti fɛn fɛn bɛ dayɛlɛ anw fɛ yen nɔ fɛn fila b'a la olu tɛ wuli olu bɛ dayɛlɛ olu bɛ a kɔnti bɛɛ kɔnsɛrine o ye mɔgɔ min bɛna kɔnti dayɛlɛ a tigi ka kunkolo foto o fila o ye wajibi ye kɔnti ninnu bɛɛ lajɛlen kan filanan i lakodɔnnen don ni papiye min ye i bɛ se ka lakodɔn ni carte d'identité ye i bɛ se ka eh, lakodɔn ni carte nina ye i bɛ se ka lakodɔn ni passeport ye i bɛ se ka lakodɔn ni eh, wolosɛbɛn ye donc o papiye fila ninnu olu ka kan eh, kɔnti mana kɛ sugu o sugu ye nin papiye fila ninnu ɲinini ye jagoya ye a kɔnti bɛɛ la maintenant mun b'u bɔ ɲɔgɔn na sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka eh, entreprise individuelle de dayɛlɛ o kan ka na n'a ka registre de commerce de ye mɔgɔ min kɔni bɛ jago kɛ mali la registre ba dɔ de bɛ yen nɔ o registre kɔnɔ numéro bɛ bɛɛ bolo donc n'i b'o i bɛ lakodɔn n'o de donc registre de commerce o kopi bɛ fara an ye pièce fila minnu fɔ o kopi bɛ fara o kan maintenant ni société don statut règlement intérieur ale ni registre de commerce parce que société la statut b'ale la règlement intérieur b'ale la en même temps registre de commerce b'ale la mais entreprise individuelle la o t'ale la donc ONG fana bɛ yen nɔ ani institution olu caman bɛ dayɛlɛ ni gouvernement ka récépissé dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye récépissé ye dɔw ta ye arrêté ye dɔw ta ye décision ye donc olu olu papier ninnu de bɛ fara kan sisan jamana bɛ i lakodɔn ni min ye jamana bɛ papiye mun d'i ma k'i yamaruya i ka baara kɛ donc o de bɛ fara an ye papiye fila mun fɔ n'o ye kunkolo foto ale ni pièce min bɛ yen n'i bɛ lakodɔn n'a ye i y'a faamuya donc o de bɛ fara o kan ni institution don ni ONG don ni association nin don papiye min bɛ yen nɔ ni gouvernement y'a d'i ma k'i lakodɔn ou bien ni préfecture komi olu de bɛ préfecture ninnu bɛɛ ye gouvernement ka bolofaraw ye minnu bɛ gouvernement représenter donc o document min mana k'i bolo décision ou bien arrêté ou bien euh, récépissé donc o de bɛ ɲini ka fara euh, fotokuru fila ale ni papiye min bɛ yen nɔ n'o o ye i ka sɛbɛn papiyew ye n'o bɛ f'o ma ko carte d'identité nationale ou bien carte NINA ou bien wolosɛbɛn ou bien passeport hali permis fana o bɛ se ka o fana bɛ se ka kɛ donc o pièces ninnu de bɛ ɲini ka sɔrɔ en fonction i ka société structure min b'i bolo k'o fara o kan donc i bɛ na n'o ye an bɛ compte dayɛlɛ sur place bon maintenant ni mɔgɔ min ma se ka yan fana sɔrɔ c'est que an ka banki bɛ yɔrɔ min na an bɛ eh, immeuble la ka ɲɛsin sugu ka kɛ sugu kɛrɛfɛla la n'u b'a fɔ o immeuble ma ko madu janga immeuble n'u b'a mɔgɔw b'a fɔ a ma ko simanso kɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'a kucalakaw bɛɛ b'a dɔn n'o de ko point final kare kɔnɔna la banki fila bɛ yen nɔ an an sigiɲɔgɔnw bɛ yen nɔ n'o ye bci ye i y'a faamu olu b'an kɛrɛfɛ olu bɛ kunna rond point na dɔɔni anw bɛ ka taa mairie côté fɛ ka ɲɛsin eglizi ma facture sara yɔrɔ parce que facture caman bɛ sara yen facture bɛ sara o ye parce que mɔgɔw an bɛ mɔgɔ banki bɛɛ bɛ facture sara mais banki caman bɛ yen nɔ u b'a dɔn ko facture sara nafa ka dɔgɔn u b'a fɔ k'u ka mansinw ma u bɛ u tɛ sɔn ka facture sara donc o mɔgɔ caman bolo anw kelen dɔrɔn de ka baara ye facture sara ye mais plateforme don voilà plateforme don a bɛ mali banki bɛɛ bolo presque quoi a bɛ presque a bɛ banki bɛɛ bolo plateforme EDM mɔgɔw ani SOMAGEP mɔgɔw de b'a a superviser aw fɛ yen nɔ mais mɔgɔ caman bɛ n'a sara anw de fɛ yen nɔ

baara tɛ jigin anw fɛ yen nɔ kiliyan mago mana k'anw na diɲɛ wagati o wagati baara tɛ jigin anw ka yɔrɔ la anw de pratiquement on est euh, pratiquement la seule banque kucala kɔnɔna la bibi in na i bɛ taa sɔrɔ 17 heures 18 heures bɛ taa banque min dayɛlɛlen sɔrɔ a dɔw bɛ taa sɔrɔ an tɛ se ka service direct k'i ye mais au moins i kɔni bɛ don kuma min b'i fɛ i mago bɛ kibaruya min na o bɛ se ka d'i ma n'a sɔrɔ eh, an ye arrêté kɛ ka ban n'a sɔrɔ kɛsi datugura opération bɛ se ka bila sen na mais banki kɔni heure bɛɛ fo ka taa se anw yɛrɛ bɔra banki kɔnɔ na waati banki dayɛlɛlen don parce que banki dɔw bɛ yen nɔ ni heure dɔw sera u b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ don bilen u bɛ mɔgɔw lajɔlen to kɛnɛmaya la mɔgɔw bɛ obligé ka taa u dusu ka sɛgɛn anw tɛ da tugu clients ye an tɛ da tugu clients ye heure o heure ni clients nana fo ka taa fɔ tant que n'anw kɔni bɛ kɔnɔna la an bɛ clients bisimila tant que anw bɛ banki kɔnɔ an bɛ clients bisimila a bɛ se ka kɛ opération dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka kɛ compte tenu i b'a dɔn opération dɔw liyelen don de façon internationale olu liyelen don ɲɔgɔn na heure dɔw mana se i b'a sɔrɔ opération bɛ jɔ mais i kɔni bɛ don i hakilina ye min ye i bɛ i mago bɛ kunnafoniya min na i bɛ don i b'o kuma fɔ parce que a mɔgɔ anw tɛ se ka da i tɛ se ka mɔgɔw wele ka tila ka da tugu mɔgɔw ye a bɛ se ka kɛ baara bɛ se ka jɔ n'i donna kɔnɔ la o bɛ ɲɛf'i ɲɛna mais da tɛ tugu mɔgɔw ye da yɛlɛnnen de bɛ to hadamadenw bɛ se ka don fo ka taa fɔ tant que n'anw bɛ kɔnɔna la da bɛ yɛlɛ n'anw bɔra tuma min na o kɔnɔna kɔnɔ o ye service jɔlen mais en ce moment même an ka nimoro fana bɛ yen nɔ ɛri o ɛri ye kiliyanw ja u bɛ se k'an wele k'an ɲininka u mago bɛ kibaruya min na an b'a kibaruya d'u ma an t'a fɔ k'a fɔ ko aa banki baara ye vingt heures de ni vingt heures sera u bɛ banki jiginna dix-sept heures de bɛ yen nɔ an tɛ an da don banki ko kuma la o kuma tɛ se ka bɔ anw da parce que an b'a dɔn an bɛ mɔgɔ minnu kama ɛri bɛɛ u mago bɛ se waati bɛɛ u mago bɛ se ka se u ka wariw ma u mago bɛ se ka se an ka sɛriwisiw ma donc ce qui fait que il faut que anw ka kɛ baara ye an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw kunnafoniya ɛri bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw ka disposition na ka bɛn waati bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamuya c'est vrai que souvent fana eh, n'o fɔra fulaw ye fulaw fana ka ko man ɲi o kuma fɔlen u kana taa eh, trois heures du matin ou bien deux heures k'u b'an wele ko olu ka wariko bɛ cogo di o fana ma fɔ dɛ parce que o waati kɔni o kɔni b'a dɔn o b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ numu kɔni bɛ sunɔgɔ la mais komi fulaw tɛ sunɔgɔ olu ka kow ka ca donc n'o fɔra fulakɛni ka y'a la fo a bɛna a ka numukɛ wele a matigi wele k'a b'a ɲininka i ne di ma tɛ ko a ko sara kɛra dɛ n bɛ fɛ ka taa n bɛ fɛ ka taa n ka wari ta o ko bɛ cogo di o t'a la dɛ an k'o ɲɛfɔ fulaw ɲɛna k'o fana fara a ko kan n'ala sɔnna ma monsieur Kante an ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya eh, banki in yɔrɔ dɔnnen don kucalakaw fɛ parce que n'i ko fakitiri sara yɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn o ye banki min ye kucala yan nɔ donc an bi mikoro sɛmɛ i la ɛɛ folikan ni weleweleda min b'i bolo ka sin mɔgɔw ma ka na fikaki kɛnɛ kan i bɛ eh, an bilasira o la n'ala sɔnna. Eh, eh, folikan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ ko depuis ne nana ka bɔ Kucala ne nana ka bɔ Bamakɔ ka na Kucala vraiment ne yɛrɛ ye bi ne bɛ yɔrɔ min na bi ne yɛrɛ n'i ko ne ma ko hali ne ka san kɛmɛ kɛ kucala yan nɔ ne yɛrɛ b'a fɔ ne pɛrɛnnen don ka san kɛmɛ kɛ kucala parce que vraiment ne ye ne ye famille sɔrɔ yan nɔ ne ye teriw sɔrɔ n ye jigiyaw sɔrɔ yan nɔ n ye jigiya sɔrɔ kucala yan nɔ i y'a faamuya donc vraiment o jigiya in kucalakaw y'o jigiya min kɛ ne ye kucalakaw ma ne n'u bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya mɔgɔw bɛ taa hali mɔgɔ i bɛ magɛrɛ mɔgɔw la mais mɔgɔw bɛ ban i la o i y'a faamuya mɔgɔw ne ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka jigiya créer ne yɛrɛ jigiya yɛrɛ caman de bɛ ne kan tɛ bolo kucala yan nɔ mɔgɔw mɔgɔkɔrɔba kunda minnu bɛ yen nɔ u kɛra i b'a fɔ n wolofaw dɔw kɛra i b'a fɔ n wolobaw donc kucalakaw ye ne minɛ i b'a fɔ k'u dɔ de donc ne b'o o foli lakurakura kucalakaw ye minnu ka kɔnti b'an fɛ minnu ka kɔnti t'an fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ vraiment an an an bɛ kucala nɔ tɔɔrɔ foyi m'an sɔrɔ kucalakaw ka foyi ma se ne ma n'o kɛra degun ye ko ka don ne ka baara kɔnɔna la donc k'o foli lase kucalakaw ma ka tila ka foli lase mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'u ye danaya ta ka da an kan mɔgɔ ba fila min bɛ yen nɔ n'o 2019 ni bi cɛ juin 2019 ni bi cɛ minnu sɔnna ka danaya ta ka da an kan ka n'u ka nafolo kalifa an na ka n'u ka kibaruyaw fɔ an ɲɛna ka n'u kunkanko kumaw fɔ an ɲɛna k'u fo ka tila k'a f'u ɲɛna tuguni ko banki an kɔni an b'u ka bila la fo ka taa fɔ mun kɛra u kana hésiter an tugu an se ye fɛn fɛn ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tɛmɛ anw yɛrɛ kan n'o ye eh, ni kiliyan ye fɛn dɔw ɲini banki kɔnɔ olu yɔrɔw ko tɛ mais toujours minnu ye adamaden mun ko mun bɛ dépend adamaden yɛrɛ ka cɛsiri la ani adamaden yɛrɛ ka disponibilité la o kɔni k'an b'u ka bila la o kucalakaw y'o juru don an na ko fo ka taa fɔ an fana bɔra yan nɔ fo ka taa fɔ an ka eh, baara ɲɔngirila ka bɔ kucala ka taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ kucalakaw ka bila la vraiment k'o foli lakurakura u ye mun ye festival fana ye ka fɔ kucalakaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko nin ye nin ye acte de ye mun bɛna se ka kɛ sababu ye ka kucala bɔ nɔgɔ la i y'a faamu parce que mɔgɔ baden de bɛ nin kɛnɛ kan depuis ala k'u da u ma deli ka hali kucala yɛrɛ tɔgɔ mɛn kuma bɛɛ kan mais fɔli in sababuya la u bɛ kucala kɔnɔna la et puis a jama ma ban fɔlɔ jama tɔw bɛ nalen hali bi parce que festival daminɛna kunungo de donc fo ka taa fɔ dimanche don bamakɔkaw bɛ sira la eh, sikasokaw bɛ sira la burukinabew bɛ sira la ivoirienw bɛ sira la i y'a faamuya kidalikaw bɛ sira la tɔnbɔtukaw bɛ sira la bɛɛ lajɛlen de bɛ sira la ka na k'i kun ɲɛsin kucalaka ma an ka mali ka badenya mali ka sinjiya mali ka kelenya mali ka eh, eh, bɛn i y'a faamuya i bɛ na i tɛ mɔgɔ dɔn ka n'i sigi ka dumuni k'a fɛ yen nɔ an b'o de dɔn mali mali y'o de c'est à dire an ka fierté dan ye mali ye parce que anw ye an ye an ma yala kosɛbɛ mais an ye yala fitini min kɛ n'i bɔra ka taa kɔfɛ f'i bɛ pressé i bɛ segin ka na mali la parce que i b'a dɔn yan nɔ adamadenya bɛ yan nɔ sinjiya bɛ yan nɔ balimaya bɛ yan mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara fara ka mɔgɔw ka dusukasi ni bɛnbaliya don adamadenw dusukun na de loin mais anw mana ɲɔgɔn sɔrɔ waati o waati ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn i b'a ye anw bɛɛ de bɛ kɛ kelen i b'a ye maliyɛnw ka ko mana taa ɲɛfɛ togo togo hali n'a y'o sigi ka kuma kelen fɔ aw bɛ kɛlɛ ka kuma ka ɲɔgɔn fɛn fɛn fɛn mais i b'a aw sigi ka aw sigi dɔrɔn a ka kumakan fila fɔ ɲɔgɔn na e karisa e yɛrɛ bɛ nin kɛ a bɛ komi ne yɛrɛ ɲɛna b'i la e tɛ karisa den ye e tɛ karisa den ye i b'a ye i bɛ t'a sɔrɔ e denmisɛnninma e bɛ ekɔli la waati min na e e tun bɛ dumuni kɛ olu de yɛrɛ ka du kɔnɔ

an ka mali culture célébrer an ka mali économie célébrer an ka an ka an ka mali don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka mali ka kelenya yira hali bi diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya vraiment o kuma de bɛ ne fɛ k'a fɔ ko festival in fɛn de don ɲɔgɔn sɔrɔ de don i y'a faamuya bɛɛ ka na an ka célébrer i na i na i mana na n'i taara i bolokolon tɛ bɔ yan nɔ a kɛra cogo o cogo i bɛ wasa sɔrɔ i nali la i bɛ wasa sɔrɔ i nali la parce que bɛɛ de bɛ yan nɔ structure bɛɛ bɛ yan nɔ et pour la première fois une institution comme la nôtre an ka na festival kɛnɛ kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc beaucoup de gens vont vraiment découvrir que la banque aussi fait partie du festival i y'a faamu donc vraiment c'est une innovation donc an bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ an bɛ kucalaka bɛɛ lajɛlen wele an bɛ mali bɛɛ lajɛlen wele an b'an dafɛdugu bɛɛ lajɛlen wele an bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kucala an ka kelenya ale ni balimaya ani sinjiya ale ni ekonomi ani art i m'a faamu an k'a bɛɛ selebere ɲɔgɔn fɛ pendant une semaine jusqu'au dimanche jusqu'au 4